mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya truck driver wa ku ndirande mu mzinda wa blantyre amene akuti wafika pofuna kudzipha yekha chifukwa cha zomwe adakumana nazo pa nthawi imene amagwira ntchito yake mdziko la mozambique kodi chinachitika ndi chani kuti zinthu zifike pamenepa Tiyeni timve limodzi nkhani yonse kuyambira pachiyambi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media. Tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ah, ineyo ndi chafali malunga ndikuchokera ku ndirande nkhani yanga pamene inayambira ndi polembedwa ntchito ndi kampani yodziwika bwino ya ma truck driver imene ndikungofuna ineyo ndisafe chifukwa atumbu yanga khalidwe amene ndili nawo pano tikukambirana pano uli wonena kuti ndikhoza kufa mwina osati ine ndekha mwina ndi banja langa lomwe Eh, ndi chifukwa chake ndisanafe ndaona kuti dziko lidziwe ndili pa ulova ndikusaka ntchito ndene ndamva kuti kuli ma interview ku kampani imeneyo tinapita kukapanga nawo ma interview pepani zina sindimanena ndizingonena zina titapanga ma interview aja tinakhonza nkulembedwa ntchito ndi kampani imeneyo ndiye titalembedwa ntchito kachimwemwe kanalipo kunyumba tinakaliuza banja ine mayi anga akudwala ndipo posakasaka ntchito kunali kuti ndipeze zothandizira mayi anga odwala komanso kuthandiza banja langa monga munthu wamamuna mutu wa banja mukudziwa ndiye ndinali osangalala ndinawauza mayi anga amayi ndikukhulupirira kuti mwina mwezi umodzi ukubwera tikhala ndi mwayi omapita ku chipatala pa mavuto a matenda anu banja langa ndinawauza kuti apana pandapeza ntchito mwina zinthu zitani zisintha ndiye ku kampani kuja pokayamba ntchito tsopano anatiwuza kuti tikutumizani ku bera mukatenge magalimoto chichewacho chinali choncho tikutumizani ku bera mukatenge magalimoto ku mozambiki nkumva kwa ine nkuona kwa ine ndi nkhani inali yoti akutanthauza kuti tipite ku bera tikatenge magalimoto amene tizidzagwiritsa ntchito kuno ku malawi chifukwa talembedwa kampani ndi ya ku malawi reje namba ya kampani imene timapangitsira interview ya ku malawi tinanyamuka ulendo okafika ku bera titafika ku bera choyamba chomwe ndinapanga noti chinali choti tinakhala masiku 4 kubera kuja tikuzunzika ndi njala tinalipo anthu okwana 8 ngati si 9 masiku 4 tikuzunzika ndi njala kuwafunsa amene akugwira ntchito pompo kale akuti mwafikatu inu ndikuti ndikuno mmenemu ndi mmene zimakhalira ndiye ineyo nayang'anizana ndi anzanga aja. ngati timadya madraiva ena achifundo amene tinapeza kumeneko amatigawira chakudya koma zinthu sizinali bwino ndiye tili ndi bungwe la ma truck driver la pulodam ili ndi ndatchula ineyo ndinatumiza voice note ku o- gulupu lathuli nauza kuti akuluakulu pa gulupupa ife kuno tikufa ndikukhulupirira kuti mwina audio imeneyi kugulupuku ilipo kunoko ifeyo tikufa mukangochedwa mwina ndi masiku awiri atatu kusogolo kuno mudzatenga maliro sitikudya anthu amene tatumizidwa kuno kudzatenga magalimoto tikuzunzika chonde tithandizeni kuti tibwerere kuti ku malawi sindikudziwa kuti ndi audio ija akuluakulu aja zinayenda bwanji komano siku losatira tinangodabwa kuti kampani ija amene mwalembedwa kumene aja mwabwera kuno aja muli kuti tabwerani talembanani apa tiyambe kukupasani ndalama yakudyera mukuona pamenepo ndiye anayamba kumatipasa ndalama 150 mitikashi ndama imeneyi kuyisukunula pa ndama ya ku malawi ngati 7500 kuti munthu adzidya pa tsiku kuchokera mamawa mpaka madzulo akagone 7500 150 mitikash pamene kum- kuberako mbale ya sima maresitanti ena amapanga 200 mitikash ena 150 mitikash maresitanti mukuziwa pali magulu magulu eh? ena o- odulirako ena ochipira odulirako 200 150 ndiye kuzabwera ena imalekezera pa 120 mitikashi mbale yasima kuti udye ndiye ndikufotokoza izi kuti mungokhala ndi chithunzi kuti mamawa masana madzulo 150 mitikashi moyo unali wotani pamenepo tsopano pambuyo pa 4 days ija titachita kwa la 5 ili pamene timayamba kupasidwa chani ndalama imeneyiyo ndiyeno ineyo ndinapanga noti pamene paja kuti koma zimenezi za mtundu wanji ndiyeno chachiwiri pamene paja kuonjezera pa ndalamayi akuti tikupaseninso chani tsopano tikupaseni magalimoto mwina tsopano gulupu yathu ija mwina inalankhula mwamphamvu kwa kampani yathu chifukwa inaona kuti tsopano yambe kutipasa chakudya komanso itipase magalimoto mwina tsopano tikhale ngati tayamba kugwira ntchito ndi anatipasa mapepala amene anali ndi maleji namba ndi amati mukayang'ane magalimoto kugulu la magalimoto alukuwo mukayang'ane alesi akayang'ane leji namba imene tampasa makiyi akalipompo mukakayipeza galimotoyo mukalowe nkati mukayione ndi mubwerese ripoti imeneyo ndimene muzigwirisa chani muzigwirisa ntchito Ndeno ineyo ndinadabwa kuti zikuoneka tsopano kuti pamalopa ndi pa ofesi pomwe tizigwirira chani ntchito koma ndi ku mozambiki galimoto ikuoneka kuti leji namba ndi ya mozambiki leji namba ya galimoto imene tikupasidwa kuti tizigwiritsa ntchitoyo ya mozambiki osatinso ya ku malawi nde mukudziwa wavutika ndi ulova uli pa mavuto ngati ndanena aja ukuyembekezera kuti ugwire ntchito upeze ndalama mavuto a umphawi ananditseka pakamwa kulephera kufunsa mafunso kuti "Ah, kodi ndi ngati tizigwira ntchito kuno malamulo a dziko lakwathu kuja ku malawi amati chani pa nkhani ya uh, ukamachoka dziko lina kukagwira ntchito dziko lina palibe mapepala ena ake amene amafunika palibe lamulo lina lake limene limayenera kutsatidwa ineyo ndili pa umphawi ndikanafunsa bwanji nanga ndikanauzidwa kuti ukuchuluka nzeru zipita nde kuti kwa ine akanakhala mavuto zimenezo zimandiphera ufulu opereka mafunso pa zomwe ndikuonazi ndikukhulupira muonesera pamene tinalandira magalimotowo ndikuyamba kugwira ntchito koma tinene zoona mwina ndi lamulo la kampani magalimoto amene tinapatsidwa anali akale okutha ongoyima ena oti mwina yayima pamalopo mwina miyezi ingapo mwina ndi chaka sitingadziwe kuti yayimapo nthawi yayitali bwanji koma anali magalimoto akale magalimoto okutha komabe oyenda koma okhalabe ndi mavuto ndikumene ndikuti galimoto akale mwina inuyo mukumvetsa chomwe ndikutanthauza ndiye tinayamba kugwira ntchito tinatumizidwa ku trascom kukaloda fetereza fetereza ameneyi tinakatsitsa ku Beira ku malawi ndeno timapasidwa pokaloda pobwera ponyamuka timapasidwa ndalama yoti tigwiritse ntchito munjira Eh, makhala 1400 mitikashi yoti uzidya kaya chani chani zokumana nazo za msewu pamene paja nde ndinayenda trip imeneyo kukafika ku Beira ndikubwerako kumeneko kubwerako trip yoyamba ndatsitsa fetereza ija mapepala awo takapereka ku ofesi ya ku Beira ko ndi kumene kuja naloda fodya ndikubweretsa ku Beira kuno kuchokera ku lilongwe eti oh munanena kuti munanyamuka kuchoka ku Beira kupita ku Lilongwe. ya ndi fetereza Eh, eh, ndanyamuka ku Beira kupita ku lilongwe ndi fetereza trip yoyambatu imeneyo koyambanso kugwira ntchito ku kampaniyo ndikuchoka ku lilongwe kuja nkumene tinaloda foja kupititsa ku Beira ndikukatsitsa ku bridge kulilongwe kuja feteleza uja ndinakatsitsa ku paramount ndiye pamene titafika kulilongwe kuja mpamene ndinatsimikizira kuti "Oh, apa sikuti tabwera kuzatenga magalimoto koma ntchito tizigwirira kuti kuno ku mozambiki ofesi yathu ndi iyi ndiye chimene chinandichititsa chidwi kampani imene ndinalembedwa ku malawi dzina lake lina uku kumene ndikugwira ntchito kampani imeneyi dzina lakenso lina iyi ya mozambiki pamene ija tinalembedwa ntchito kampani yakuti ku malawi Iyi, bola ine ndizigwira ntchito ndipeze ndalama ndithandizire banja langa ndi mayi anga amene akutani akudwala ndiye kumene kuja tatsitsa foja uja tabwera uko ndapereka mapepala ndiye ndanena kuti magalimoto anali okutha galimoto imeneyi inandivuta kwambiri kuchoka ku Beira kupita ku lilongwe moti imalephera kukoka ndinayimba mafoni ku Beirako kwa mabwana kuti ndiwafotokozere ndinayima pena pake kuti ndiwafotokozere zimene galimoto ikutani ikupanga ndinali ndithu ndili ndi mzanga wina wake amene tinayambira limodzi timampanga Mavuto Chadza koma mwatsoka anamwalira anamwalirira ku Beira kumene mzanga amene amakudandaula ndiye amandidikira iye anali oti ndi m'khalakale pa utraki driver akhala kugwirapo zaka kumbuyo ndiye amandithandizira ine ndinali woyamba kumene traki driver wanyowani nanga ndibise nanji ya ndiyeno galimoto imeneyi inandivuta kwambiri kuimba mafoni osayankhidwa kuimba mafoni osayankhidwa mpaka ndagona panjira kudzacha mamawa kuimba mafoni osayankhidwa nditani ndinangoyamba poti imayenda pang'ono pang'ono ndinangoyambabe kuyenda kuyenda kenaka sindikuziwa kuti galimoto inali chani zimene ndikufotokozazi zenizeni zomwe zinachitika sindikuziwa kuti vuto inali chani nde nditayenda mtunda kufika pena pake timati pa Chimoio ndikukhota tatenga msewu wa Tete ndinayiona galimoto ija yayamba kumasuka yayambabe ka speed koti mwina pa fulati nkumakwanisa kufika 8 magiya 8 8 kapena uh, 9 gi galimoto imafika mpaka 10 ndiye naona kuti "Ah, mwina ndikhoza kukafika nayendabe mokwakwazika kwakwazika mpaka nakafika ku lilongwe ndiye kumene kuja nadabwa akundiuza kuti mwatsala ndi mafuta ngati mgalimoto ndinawauza kuti oyezawo mmene ayezeramo kuti amene atsalawo ndi 120 liters ndiye akuti munayenera kutsala ndi kamati 250 ndiye kuti muli ndi shortage ya mafuta yokwana 100 chakuti liters nde zikatero imeneyoyo timakuyikirani ku akaunti ngati mafutawo mwatenga ndinuyo ndalama imeneyoyo tiyiona kuti kodi uh, mafuta amenewawa ali pabwanji pa lita tiwonkhetsa ndalama zimene zija tikuyikirani ku akaunti tizikudulani pa mwezi aa ineyo ndinali modabwa mu ofisi muja ndiye ndi kuti koma mungandimvetsere ndikufotokozereni zomwe zimachitika ndi galimotoyo kapena mwina mutuluke mukayione nokha galimoto mmene ilili mwina ikupatsani chithunzi choti galimoto imene ingachite zotani pamene ikuyenda pa nkhani ya mafuta zimenezo sina ayi inu akulu kodi ife tikuyamba kugwira ntchito mfuna mutiphunzitse ntchito apa mukutanthauza chani anzanu akuyenda bwanji anayamba kulankhula zambirimbiri ndiye anayamba kulankhula mwamphamvu zibwana mawu okhala ngati kundiopseza zomwe zinachititsa kuti ineyo ndilephere kufunsa ndilephere kufotokoza koma ineyo sindinamwemo mafuta kapena kukhuthulira pansi olo one litre ndiye kuti tikuikirani ku akaunti kanayike inali 300 chani 1000 akuti sayinani apa ndiye ati tasayinani akulu ndili ndi zochita zambiri mu ofesi muno ine oyamba kumene mphamvu ndilibe chionera ndilibe kapunthabuye nanga chimene ndikanapanga pamenepo ndi chani ndinasayina taloda kumene kuja tabwerera ku Beira ndapatsidwa mafuta akuti ena ndikapatsidwe mu ofesi ya pa Tete ndapatsidwa mafuta nditayenda kukafika pena pake mafuta aja anandithera Eh, papo ndikupayiwala dzina lake ndiye nditapa nditayimba mafoni tsiku limenelo kunada nagona pompo kunacha anandibweretsera 40 liters nathira mgalimoto muja ndikupitiriza ulendo ndiye mwatsoka chifukwa choti inali trip yanga yoyamba nditafika ku Beirako pamene panafunika kuti ndikhote ndifike ku ofesi nasochera napitirira nde mmene ndimayimba mafoni ali mwapitiliratu sikumeneko iyayi mukufunika mubwerere nde misewu imene ili uko soti ungabwerere paliponse traki ndi galimoto yayikulu ukuyenera ukafike ku roundabout kukatembenuka kumene kuja pamenepo ndi 40 litres imene nde ndinayenda kukafika kumeneko ndikutembenuka ndikubwera kuzafika poyenerera apa ndikukhota ndisanafike ku ofesi kuja mafuta onse ananditani anandithera nde anandipasa anandibweretserapo 20 litres imene ndinayenda kukafika ku ofesi mpakana ndikukatsitsa katundu uja ku bridge ndikubwera ku ofesi ndinauza bwanayi galimotoyi yandivuta kwambiri popita zinthu sizinali bwino moti ndagona malo akuti chifukwa cha mayendedwe a galimotoyi moti ukukwa kuti ndapezeka ndi shortage ndi shortage imeneyo andiyikira ku akaunti ngati ndatenga loni kuntchito kokuti azindidula azindidula pa ndalama yoti ine sinatenge ndiye bwana uja nati "Ii, mwavutika tikusinthireni chani tikusinthireni galimoto tikupaseni ina mutengane ndi uyu mupite mukatenge galimoto imeneyo mwina ndi yabwinoko ikuthandizani ee mene akutele ndinkaganiza kuti galimoto mwina mtunda wa 3 4 kilometers ndikatenge ndibwere nde andipase no trip kuti pitani kwakuti mwaona pamenepo ndinatenga chikwama changa cha bulangeti nkukwera mgalimoto ya munthu uja ulendo pamenepotu zimene anangolankhula kuti mutengane ndi uyu koma iwo zinathera pati pamenepo tayenda tafika pa Chimoio akuti akuluwe koditu kumene mukatenga galimotoko ndi kuboda ya Zim- mozambiki ndi zimbabwe Ai, kuchoka ku Beira ndikukatenga galimoto ku boda eh. nde mtundawo ndi wautali nde a kampani ya jango kunditumiza choncho basi osandipasa olo kena kake koti ndiyike mthumba ali a zimenezo nde ine sizikundikhudza panopa ndama imene ndapasidwa ndi 140 yoti ndilipire wa minibasi inuyo nde akunditengera pamene pali minibasiyo ndikukambirana ndi driver wa minibasi uja ndikumpasa ndalama driver wa minibasi uja nkungondiuza ine kuti kwerani uno ngati ndikungotumizidwa ngati thumba la chimanga eti ali basi pitani akulu naye wa minibasi uja khalani apa tikakusiyani kuboda ine ee koma abale pamenepo tanyamuka kuja ndakhala pamenepo dzuwa lonse dzuwa likupendama olo wani tambala nthumbamu ndilibe si 150 imene anandipasa dzulo ndiyodyera tsiku la dzulo yatha papa ndilibe chabwino ndingolimba ndine mwana mamuna tinayenda kukafika pa boda kumadzulo kuimbira mafoni m- manambala amene anandipasa kuti mukafika pa boda mukaimbira awa ndi maejenti athu ali ku side ya zimbabwe kwaimbira foni ali ife tili kunotu olokani mufike kuno ine kufika pa boda ya mozambike ali "Ah, koma papa tidindatu koma munitavere ki dokumenti pa boda ya zimbabwe ndenso simukadusa iyi amakana afuna passport ngati angakudindireni ndiye mukufunika mukhale ndi ndalama Eh, eh. pamene popo mene afotokozeramo olo ya mozambiki ndingadindiseso ngati ndikadindisa pa zimene kuti ndikupitirira sono ine ndilibe olo wantambala kuja kundikadusa bwanji zovuta nde pamenepa ndili sidya lino la mozambiki pamenepo kwada past 6 past 7 nditani kuwayimbira foni uku sakuyankha kuwayimbiranso ma agent aja kuti akulu nde kunoko kudusa pakuvuta nde ndipange bwanji nde ife nde tipanga chani akulu ife tindizochita zambiri apapa sitawiluka nthawi yatha muzatiimbire so anafika polankhula zimenezo mbuyanga ineyo past 8 tsopano to 9 pa boda amati pa machipanda boda ya mozambiki ndi zimbabwe mtengo ogwira ndilibe wantambala ndilibe yoti mwina ndisaka nyumba yogona alendo ndigone kapena chakudya njala ikundipweteka dzuwa lonse ndalama ina iliyonse ndilibe wamini basi uja nanga yoja wandisiya amene uja aliso dilu ndi ine amene uja wapita tangowuonani mkhalidwewo kuti zinthu zinali bwanji kwa ine mpaka ndinakwana 9 koloko usiku ndili zungulizunguli pa boda ndinadzimvera chisoni kwambiri mwamwayi nditere ndikuona galimoto yolemba Malawi ndindati "Ah, kampani chakuja dzina lake ndiliti ndi limenelilo ndangogodera driver kungogodera driver uja akuti bwanji akulu ndikuti ine zili chonchi iyi talowani galimoto muno atalowa amene uja akulu iyi pa boda pano ndipoopsa pamakhala anyamata ena opanga ziwembu mmene mukuonekera zungulizunguli chonchi atha kukupangani chiwembu mukuchita kuoneka kuti inuyo mwasowa mtengo otani ogwira mukhoza kuvulala pamenepo tinene kuti ndapulumuka chifukwa cha mkulu ameneyi pa mkhalidwe woti ndikanatha kuphedwa usiku umenewu kapena kuvulazidwa ndi achifwamba zimenezi ndizoona dziko la eni ake pamalo achilendo pa boda pamene anthu amene pamene sinzoti ndamkhalidwe woti anakundifotokozera ndi driver ndi driver mwamwayi anali wachifundo anaphika chakudya ndikundipasa ndinagona mgalimoto mmenemo kuti bola mungogona mamawa kukhala kuti kwacha muziona kuti mutani mwaona pamenepo ndiye tinagona pamene paja kunacha ndi mamawa nayambano mafoni oh ayi muoloke kuno ndioloka bwanji ndiye mungoyenda kaye kungoyendako sipamakhala vuto palibe angakufunseni kuti mukupita kuti mubwere kuno ndinafika kumene kuja ku zimbabwe kumeneko tinene kuti tsidya la zimbabwe limenelo agent uja anati a okay tatengani kandalamaka mukayike mmenemo mukapangiza kuti zakuti mwamwayi, ya mozambike anandidindira ya zimbabwe ijaso anandani anandidindira pamenepotu ndilibe kalikonse ya iyu uyu anangokwanisa kungondithandiza kuti ndikwanise kutani kudusa tayenda tinakafika kwina kwake kumene kumapangidwa paki matraki mmene muja kuwafotokozera ndapezanso matraki olemba dzina lomwe lija kuwafotokozera ii akulu zili choncho ee sizimakhala chonchotu akamakutumiza kumene kuja amakupanga dispatch ngati uka- ukatengera galimoto pena ukamachokera kuja amakupasa dispatch amakupasa ndalama yodyera kuti uzigwiritsa ntchito munjiramu pamene kuyenda ndiye inu angokutumizani choncho ee ii chabwino bwerani ndinangosandukano kanyamata ndi basi ufa ulipomo ndiwo zilipo phikani basi kukatunga madzi kutere kutere kuphika sima anthu amenewa anandithandiza kwambiri ndinadya mwanjira imeneyo ndiye kenako akundionesano galimoto imene ikufunika kuti ndiyitenge pamene paja tizipitiriza ndi ulendo ku zimbabwe ndikuiona galimoto ija ikuoneka kuti yasiyidwapo ndithu kwa kanthawi chifukwa chimachita kuoneka galimoto apapa yakhala nthawi kufufuza kuti iyi munthu to ayisiya galimoto imeneyi nkumatani ndikumapita mafuta kupezeka kuti muthanki muja muli mouma mulibemo olo dontho kuyang'ana galimotoyo ndinayijambula ndithu video kujambula mapicha mapicha ake ndinawo mufoniwo kulowa mmenemuja ndapasidwa makii kuona kuti aka amatekulira pambeni aa chabwino ndiye akuti mayendedwe akuno timayenda usiku popita ku zimbabwe kaya pobwera timayenera kuyenda usiku Eh, chifukwa chani nanga pakati pa njira tingakumane ndi zotani usikuwo iyayi zimenezo ndi ngati ungayende masana chimene amanenera mabwana akuti muziyenda usiku mukakumana nacho chimenecho mumachipanga sort out wekha ndiye mbuyanga tinayenda usiku pali mtunda pamene paja amati pa machipanda Ah, pali mtunda otchedwa kubu- tinene side la la zimbabwe pali mtunda otchedwa amati christmas pass ndiye anzangawo panali anzanga ena okwana 4 amene tinayenda nawo limodzi usikuwo ndiye tinayenda limodzi ndi anzangawo mwatsoka anali ndi magalimoto anyowani ine iyinso inali yachani yakale tayenda mtunda uja Chongomaliza mtunda uja anzanga aja sanaoneke. Usiku, trip yoyamba kudziko la chilendo. Truck driver koma wanyowani. Ndiye ndinangolimba mtima kuti mwana wamamuna ndikupita ku Zimbabwe ku Harare komwe sindikukudziwa. Koma kuyenda kwake kwa nthawi yanji usiku. Kodi itavuta galimoto pakati pa usiku chingachitike ndi chani? mapemphero okha basi ndi amene amafunika kugwira ntchito pa nthawi iti imeneyoyo mwamwayi ndinayenda nditafika pena pa filling station naona kuti ndatopa kuyang'ana nthawi past 1 usiku ndatopa nde kuona kuti ndidzayamba kusinza ndi kuyendesa usiku ndifa ndigone ndilawirire mamawa kunacha mamawa nawuyamba ulendo mwamwayi namuona munthu wina akukupiza wavala uniform yake yakogwirira ntchito ndiye ndinayima amwene banja la inetu ndikupita mu Harare ee ah, takwerani, mtimamo ndikuti iye kakufuna ucheni lift olosani pase ndalama koma ameneyi ndi amene ndimufunseno za mu Harare kaya mayendedwe mwa mphamvu ya mulungu nkupezeka kuti ameneyi ntchito yake ndi truck driver kumene akupitako nkumene amagwirira ntchito yake nde zonse za mayendedwe amenemo zoti truck paja simafunika kulowa mkatikati mwa tauni kumene ndifunike ngati Ah, mba njira yakumbali zonse ameneyo ndi amene anandifotokozera amwene tiye ndi munthu wabwinoyo koma mtima anafika poti pamene amafunika kuti atsikepo kukagwirira ntchito pafikapo koma kunuza kuti akukube nkovuta tiyeni ndingokulondolerani malo ena kumene mwanena kuti mukupitako ndakudziwani ndakudziwanso mwaona ameneyi ndi amene anandithandiza amwene titafika mkatikati mwa Harare na- chakumbali napezeka kuti galimoti atha mafuta ndiye tsopano anatsika pamene paja nkumapita ine kuyambano kuyimbira ma- mabwana foni a kampani imeneyi amene amagwirirano ku zimbabwe kuja mapasiti 10 pamenepo pamene amatha mafuta koma mafuta anakabwera pasiti 3 mazulo ndipasa mafuta ndikunditumiziranso munthu amene anabweresa mafutayo ndi amene ananditengano pamene pankumamulondola kukafikano kumene tikuyenera kukapanga ngati ofesi yaku zimbabwe kuja tafika kumene kuja ah, anandipasa google map kumene ndikufunika kukatsitsa katundu uja ndinayenda motsatira mapaja ndinafika kumene kuja mwamwayi ndinatsitsa ndinkada nkhawa kuti kodi amene wayithawa galimotoyo mu fetereza muli bwino ndiye ndinkangoti a muli monse ndipete paja magazi ena ati amwene uwu ndiye muli faziti zonse zimene zingachitike pamenepa nkhani ndi amene wathawa uja ineyo sizikukhuzani nde mumtimamo ndinangoyankha kuti ah basi bora ndikafike ndikuziwa kuti ah, awa sakuziwa mfundo zimene ndimayendera pa moyo wanga kuti ndimafuna zachilungamo zokhazokha nde mwamwayidi napezeka kuti kujako sinapezeke ndi shortage iliyonse feteleza uja anakafika anali ali mmene anafunikira kukhale mogwizana ndi pepala natsisa kubwerera kuja ndi kumene kuja natumizidwa kukaloda mwala ku mutawatawa mine akuti Rich mine dzina yake ya mine imeneyo ndi pamene panso panakhala timavuto tiwiri titatu chifukwa anthu amene amadziwako amene ndinakasakana nawo zinapezeka kuti athandizidwa iwo ajawo oyamba kupangidwa dispatch kumapita ineyo kumapezeka kuti ndikufunika ndisalire si mafuta anali ochepa kuti apange za mafuta anandiyikira mafuta siku losalira ndinkafunika ndiyende ndekha ndiye Google Map ndi amene anafunika kuti andiperekeze kuchoka kumene kukafika kumene kuja ndiye mukudziwa Google Map zochitika zake ngati papali misewu itatu koma yonse ikupita kusogolo kumalo amodzi Google Map amangosankhapo iyeyo mmene nsewu umene wasankha nkukulondolera kuti dzera apa nasocheratu ine mbuyanga tili ndi video imene ndinajambula mu foni mu ntafika kumalo kwina kwake kunkhalango kuti kuyang'ana kumapiri kuyang'ana kunkhalango kuyang'ana nsewuwo ine kumaona kuti koma kunoko nde ndikhoza kufa koma mwamwayi kumapezeka nyumba ndiye ndimafunsa kumene kuja owi koma kunoko nde mukuzunguliratu mutere mutere mutere kupatsidwa mapu aja kupatsidwa mapu ndinayenda mwa mtundu umenewo mpaka ndakagwira msewu opita mutawatawa mwamwayi ndinayenda mwa mtundu umenewo mpaka kukafika kumene kuja tafika kumene kuja taloda mwala uja tikubwerera tafika pa boda munjira mudziwabe zoti zimachitikazo zoti silingachite kudutsa monse eti tafika pa boda pamene paja tinakhalapo pafupifupi 4 days tsiku lina kutacha ndinapeza tanki yanga ya mafuta aphwanya loko asegula mwamwayi mafuta amene ndinapatsidwa uko anali atatha nde ndikafika apapa mongokokera ndinkangoyenda monyutulira chifukwa anazandithera penapake timati pa lusape ku zimbabwe ndinagonanso pamenepo ndiye titayimba mafoni ananditumizira 58 liters tinathira nde kuchoka pa lusapepa kuti tidzafike pa boda apapa pali mtunda wautali mafuta ake amafunika pafupifupi 90 liters kapena 80 liters koma ndinapatsidwa 58 liters ndinayenda mokokera kumangochita kuona kuti apapa pali bwino basi timati nyitulo ndi zina zoterozo mayendedwe amtundu umenewo pamtsetse kumangogubuduka anandithandiza kuti ndifike mpaka pa boda nde mmene ndimafika pamenepa mafuta aja anali atatha nde okuba sanapeze chiri Ndiye tsopano tikudikirira mapepala akatundu atuluka tinyamuke tizipita tikudikira ndama ya togeti pamene panavuta ndi pati ndi awa akuti "Ah, ndama ya togeti yatuluka anzanuwo inu muzidikirabe muzidikirabe dzuwa likukwera likukwera ndiye pamenepo ndapempha mafuta abweretsa 80 liters kuti ndichoke pa boda apa ndikafike ku Beira kuchoka pa machipanda koma ano anthu ofotokoza amanena kuti mtunda umenewo mafuta ake amafunika 150 kuti uyende bwino kukafika mpakana ku Beira kumene ndinapatsidwa 80 liters ndiye ndinamuuza amene amatiyang'anira pamenepa ngati agent wa kampani amene amatithandizayo eti akuluwe ine sindikufuna kugona pano chifukwa kampani iyi ndayiona mmene imachitira zinthu ndinakuonetsani pikicha zimene zinachitika usiku wapita kuti amafuna anthu kuba mafuta munalibe nde apa achita kuona mukuthiridwa 80 liters ine sindikufuna kugona pano mafuta wakhoza kunditani kundibera mkati mwa usiku ndi akangoba mafuta amenewo ine ndikhala pa mavuto kwambiri nde ineyo pangani zoti ndizipita ulendo ndikwanise kuyenda pogwiritsa ntchito mafuta amenewo ndalamatu nde ya togeti ndimene yavuta tikuyesa kuwayimbira apa anzanu aja koma apapa tikudikirira apapa tikudikirira itafika fili koloko ndaona kuti apapa kukuda ndikufunika ndinyamuke nde ndamuza mkulu uja kuti achimwene ineyo ndasala ndi 1000 mitikashi mu ndalama yanga yodyera yomwe ndinapatsidwa ku mozambiki bwanji inuyo mukambirane ndi akuluakulu amene amatumiza za ndalama ya togetiwo anditumizire mu foni ineyo ndinyamuke togeti yoyambayi kumakhala matogeti atatu yoyambayi ndikaperekapo yanga yodyerayi ndekuti iye akanditumizira matogeti enawo ndizipitiriza chani ulendo kuti ndisagone pano kuopera nkhani iyi ndiberedwa mafuta uja mkulu uja anavomereza kuti ayi mukunena ndi zoona tiwayimbira tiwafotokozera akutumizirani inuyo mukhoza kunyamuka mdalayo anatero ndi munthu wachikulire ndithu ndiye ine ndanyamuka tafika pa chimoyo togeti yoyamba 1100 mitikashi ndiye ndangomaliza ndalama yonse imene ndinasala nayo yodyera ndikupereka ndikuyenda ndafika pa namatanda pali togeti angana togeti ndiyo pamenepo ndilibe olo chani olo wantambala ndalama ija mufoni sinafike nde ndayamba mafoni kuyimbira ku maofesi mkulu chakucha kuyimbira ku bera zili motere zili motere ndikufunikira ndalama ndikufunikira ndalama dzuwa limenelo linayenda ndilibetu ndalama paja ndikuti ndalama iyo imene ndinapereka paja inali yodyera eti nde ndinakhala ndi njala dzuwa lonse pamene pajapo ndiye dzuwa lija ndikulowa kwacha kuyimba mafoni kuyimba mafoni mpaka na 10 koloko nde ndinaona kuti oh, mwachidziwikire leronso likatani likalowa ndayamba kufoka ndi njala ndi pamenepo ndikuzalandira foni tsopano kuchokera kuno kwa madamu nanga si ntchito zonse zimene ndikunena zimene tikugwirazi salale inali sakulowa timati tikapanga cheke mafoni kupeza salale kulibe kupanga cheke mafoni kupeza salale kulibe ndiye kwabwera foni kuchokera kwa madamu komatu kunoko kuonjezera pa mavuto azakudya mmene tikuzunzikira zafika ndi pena landlord akufuna kutithamangitsa m'nyumba akuti tituluke ndiye ndisanameyi ndikumva kuwawa ndi njala ya 2 days pamalopa ndiye pakubwera foni yopweteka iyi za matenda amayi anga aja pamenepo zili pambali apo koma zili mkati mwa mtima mwanga momwemo ndiye pakubwera foni iyi mkazi ndi ana anga akuthamangitsidwa pa nyumba akuuzidwa kuti ya ineyo nthano zanuzo zandikwana amuna anu ndi a truck driver akamakutumizirani ndalama mukumadya nanga zimene ife zitikhudze nanga angakhulupirire munthu kuti ine sindikulande panopa pokwana tsiku lakuti ifeyo titu- tilowa nyumbamo titulutse katundu wanu ndiye kumene muzilowera ndi katunduyo muona nokha chimene chinampangisa mkazi wanga kuyimba foni akulira ndinakhumudwa kwambiri mbuyanga ndisakunamizireni ndinamva kuwawa ndefunso ndiloti pamenepotu kamunali pa 24 januwari kuchokera pa 29 novemba ndatha disembala yonseyi ndimayerekeza kuti mwina kumapita kwa disembalayi tilandira zero mpaka pa 24 january ndipo landlord aja pamene ati kumauno ngati simukupereka ndalama ndi titulusa ankaona kuti a sizingatheke mwaona ndiye chifukwa choti maodio amene ndimatumiza kwa mabwana ang'onoang'ono samandiyankha ndi ndinayika nkhani ija pagulupo ndi anthu ena anangonitumizira uh, phone number ya bwana wamkulu kuti akulu muyimbireni mwini kampani chifukwa ineyo zinafika poti ndifere pompano pa njira ndiye ndipange bwanji kapena ndipi- ndinalankhula ndi wapolisi wa mozambiki akuti ah komabe nangafe ndi dongosolo lake tingapange bwanji Ah, ndiye ndipange bwanji pena pajanu ndekhatu ndipange bwanji pamene ndiye ndamuyimbira foni tsopano bwana wamkulu natumiza audio ku whatsapp atanditumizira aja nambala audio yake ndinayo namfotokozera bwana e panopa two days ndili ndi njala ndifa pano mkazi wanga akulira pano tikunena pano ineyo ndalama sikulowa sindikudziwa kuti chifukwa chani koma ntchito ndikugwira ndiye ndamuuza bwana wankulu uja ndalama zanga za bonasi za matripi 4 ndayenda ku lilongwe kuja ku beira ku zimbabweku ndiwonkhetsereni mundipase salale yanga ya miyezi iwiri imene ndisakulandirayo ndiwonkhetsereni mundipase zimene ndikukumana nazo kuno ndi munjiramu ntchito ine sindikwanisa kugwira ntchito sindikuyifuna bwana ndiwonkhetsereni ndalama zangazo mundipase ndiyeno galimoto yanu ndiyi katundu ndi ameneyi ndikatsitsa mungonditumizira za panopa ine ntchito sindikuyifuna ndalama zangazo ndiwonkhetsereni ndizipita namutumizira zimenezo bwana wankulu nde bwana wankulu uja atayimva audio ija anayimba foni koma chimene anachita nacho chidwi ndi zina mwa mu odioyo chifukwa pomva kuwawa ndinafika pomuuza bwanayo kuti ntchito tachita kugula chifukwa tikapangidwa ma interview amatiuza kuti simunakhonze chifukwa chosapereka ndalama amene amakhonzesedwa ndi amene apereka ndalama nde ife tinakakamizika kukangongola ndalama kuti tikhale ndi mwayi wolembedwa chani ntchito nde titangongola ndalama zija ndikupereka tinalembedwa ntchito nde bwana uja zinamunyasa kuti yayi kulemba ntchito timalemba munthu ulere ndi ndani amene amalandira ndalama ku kampani kwanga ndiuze kodi mukuona pamene patsakama bwana ndi pamene pakufunsa iye pamene akuchedwapo pamene ndinapo dilu kwambiri mwapaona ndiye ndinamuuza bwana uja kuti ineyo sindikuuzani ameneyoyo mwachidziwikire zinachitikazo sizabwino ndikakuuzani akhala pa mavuto ndikuti iyenso banja lake lilowa pa mavuto ngati mmene lilili la ine ndi sindifuna kuti munthu wina akhale pa mavuto chifukwa cha ine sindikufuna inuyo thandizo limene ndikulifuna kwa inu ngati bwana salale yanga ya miyezi iwiri ndi ndalama zanga za bonasi komanso munditumizire ndalama ya patogeti pano ndichoke ndi ndala mafuta mgalimoto mtionjezere ndikwanise kukafika ku bera thandizo limene ndikulifuna ndi limenelo panopa banja langa lili pa mavuto akulu zinthu sizili bwino ndisanafe nditumizireni ndalamayo yanga yodyera ndalipira togeti ija panopa ndine njala two days sindikudya ndayamba kufoka amene anabwera ndi mafuta okha 40 liters tinathira mu galimoto muja ndama yatogeti sikubwera mpaka ma 3 koloko ndi bwana uja nditamufotokozera "Ine ndama simunandipatsebe mpaka pano ati dikirani bwana anayesesa kupanga njira zake ndama ya togeti ija inabwera yapa matogeti akusogolo kuphatikiza togeti ija 120 changati ndine ndi ndama yoti ndikhoza kugula chakudya ndikumadya nanyamuka panepo paja ndikuyenda kukafika mu poti nde chifukwa choti ndili nyuwani sindimadziwa kuti munthu umayenera kudzera ku ofesi ndinkaona ngati kuti ndingoyenda delekiti kupoti kuja ndikatsitse mwalawo ndi ndibwereno kuchani ku ofesi pamene akuti zimafunika kudzera ku ofesi ku akuonjezere mafuta ndi kupoti komweko ndinali ndisakudziwako sindikudziwa zimakhala bwanji mpotimo osadziwa kuti ukalowa mpotimo kuchokeranso mpotimo kuti uyende ukafike kumene ukufuna kukatsitsako palinso mtunda ndiye zonsezo zinachitikabe ndinakatsitsa usiku wonse ndinachezera mapasiti folo nkumabwerera mafuta aja fote lita aja nkutheranso pachani panjira ndinakhala panepo mpaka ana asite ya mozambike anabwera ndikuchiloka chigalimoto chija kuti chayima pamalo osayenera kundifunsa bwanji ndati ndinalibe mafuta sikuti ndivuto nawapempha bwinobwino anayiloka ndi mapasiti 9 mapasiti 11 anabweranso bwana uja analoka galimoto ija iwe sanakuthandize ndati ndayesa kuyimba mafoni munthu osandithandiza moti ine ndachezera usiku usiku panopa ndikunena pano lokusamba lokudya sinadye nanenso ndikudabwa kuti mabwana angoti tikubwera tikubwera sakundithandiza anabwera mapasti 3 pano padzuwa lino tsopano likupita bwana uja "Ah, iwe mpaka nthawi ino ende kuti bwana tandiwonani ine ndifatu pano ndi njala chadzulo sinatani sindinadye mabwanawo sakundithandiza bwana uja mongondimvera chisoni anayimbira anyamata ake nkubwera kudzachotsa chiloko chija nkundipanga lilizi ine kumatani kumapita pamenepo anthu aja anangokwanisa kubweretsa mafuta 20 liters yoti ndingokwanisa kuchokapo kukafika kwa ofesi Eh, zonse zimene ndadutsamo nditafika ku ofesi ineyo mutu unayamba kundipweteka ndeno ndili mu potimu kunadzabwera foni kaya kwa munthu wokonza malipiro anayamba kumandifunsa kodi akaunti yanu ndi chani mukuyendera nambala yanji nafotokozera ndiye mukunena za matripi 4 kuti bonasi ma mu- matripi amenewo mumapereka ma PODs ka mapanga submit ni ndani namufotokozera kwakuti wakuti kwakuti wakuti kwakuti wakuti ine ndikumayembekezera kuti apa zateremu ndiye kuti eya anthu andikonzera ndalama zanga ndi ndi pamene ndimaona kuti mu akaunti mwagwera 100 81,000 ndiye chifukwa chokuti mavuto amene ndakumana nawo ndimayimba mafoni mwa azibale ndinkaganiza kuti mwina ndalamayi yachokera mwa mmodzi mwa anthu aja pofuna kundithandiza kuti ndakumana ndi mavuto azachuma nanga si zimene zimachitika ku nyumba kuja ndi madamu aja ndimapempha thandizo kwa anthu ena ndiye naona ngati ndalamayi yachokera kwa amene aja ndiye nditafika ku beirako ndi kumene kumachitikano nkhani yakuti traveling document bwana wakulu walamula kuti munthu asagwirenso ntchito ndiye ndikumuuza bwana ogawa ntchito kuti sizingatheke ndiye mundipange allocate ndipite ku malawi pasipoti yanga yatuluka kwina ndikatenge pasipoti yanga ndiye akuti ayi galimoto yakoyi ili kale pa ndandanda yobwerera ku zimbabwe koma iweyo sungabwerere ku zimbabwe chifukwa kufunikira pasipoti ndiye ndikuti koma pasipoti yanga yatuluka ndiye kuti he ndiye pita ku malawi ukatenge pasipoti yako ndatuluka mu ofesi muja nde ndili panja nati aa ndatuluka mu ofesi munthu ndalama ndilibe kodi ndiyenda bwanjino kuchoka kuno kukafika ku malawi ndibwerere mu ofesi muja ndikafunse kuti kodi nde ndiyenda bwanji kuchoka kuno komanso mwina ndalama zodyera munjira chifukwa ndi 2 kapena 3 days kuti uchoke ku beira ukafika ku malawi muyanga nditalowa mu ofesimo makiki amene ndinapasidwa ine mmene momo amawu ine ndinadzimvera chisoni ukuzatani muno tuluka mu ofesi tikudziwa takuwuza kuti iwe upite ukatenge pasipoti bwana tangondimveserani kaye mumve kuti ndalowa muno mukachiwirika ndikufuna ndifotokoze chani mundimvesere palibe zomvesera tulu tatuluka muno tatuluka tili ntchito zambiri tatuluka muno tatuluka anthu mpakana tsopano kuyimayima kucheuka tsopano kumayang'ana kuti ee uku zikukhala bwanji Hmm. natuluka mu ofesi mwachisoni kwambiri kutuluka panja ine pe panja panja awewa nde ndipanga bwanji ndiyenda bwanji ndi momwe ayi ndalama ija 181,000 ija ili kwa akaunti ndimene inandithandiza tsopano kuti ndiyende kuchokera ku beira kumabwerera ku malawi nditafika pa tete ndinakhota mabwana e ineyo koma ndi driver wanu koma ukuku zakhala chonchi sanafune kundimvetsera mwina inuyo mundimvetsera munthune ndimafuna mwina kandama kuti ndigwiritse ntchito kudya akuti aa sitingangokupasa ndama wangolowa apa sitikudziwa kuti ndiwe ndani kuti wachokera kuti ayimbire kubana ku- kuujeni ku- ku- ku beirako ine kuwayimbira ku beira kuja ali a basi tikupanga sort out kudikira kudikira sort out kuja mabwana aja kuti a iwe ifetu sitikuziwa ndinatuluka panja pamenepodi njala ikundipweteka ndinalowano mu ofesi muja momva kuwawa nditalowa mmene muja ndinamenya tebulo lija gogogo komatu muli mabwana mmene muja atazungurazungulira muzowa mu ofesi ndi anthu onse aja anayimisa ntchito zawo kundimvesera bwanji nde ndinawauza kuti akuluakulu e chonde imbirani foni ku polisi ya mozambiki koma pobwera atenge mfuti akabwera kuno adzandiombere mmutu mmene ndikumvera kuwawa pano ndi njala imene ndakhala nayo 2 days ululu umene ndili nawo kuti ndifike pokufa ndi njalayi ndifa mozunzika akandiombera mmutu mwina imfa yake ikhala yophweka zimenezo zonse zili ndi umboni kuti zinachitika zilipo mu fonimu ndiye akuluakulu aja anayionano nkhani ija mwamtundu wina iwowo ndi amene anayimba foni ku Beira kunena kuti alandira munthu dzina lake lakulawa zikukhala bwanji titani naye ndiye ku Beirako anayimbira yemwe uja anandithamangisa mu ofesi uja ndiye mabwana amu apa Tetewa anayika foni ja hands free kuti timvere limodzi ineyo ndi iwowo zimene uja angatani angayankhe zomvesa chisoni kuti iye uja anangoyankha kuti amene sitikumuziwa mtuluseni mu ofesimo musampase china chilichonse zimenezo mufonimu zilipo ndiye ndinayimbira bwana wina amene anadzatitenga uku wakula wokhala ndi udindo wake Komatu apa zili chonchi ali adikire kaye komweko ta- nda- ti atani ti- ndi- tipange sort out zi adikire kaye komweko tayimbire kachiwiriko zilipo mu fonimo anangonena kuti ah komatu ineyo ndayimbira foni ananena kuti akuthandizani muimva muimva statement yo inetu ndayimbira foni nde ineyo ndinangokhumudwa ndikutuluka mmene muja nkupita panja kukacheza pang'ono ndi apolisi a mozambiki pene paja basi ndikupita apo zi- apolisi aja ananenanso nawo zawo zawo zokhuza kampani pamene pajapo basi ndikukatengana ndi munthu uja ku- u- amene ama- timapanga za transport uja ndikumapitiriza ulendo wofika ku malawi ndiye 181000 imene inalowa ku akaunti iyi sindikudziwa kuti kodi

Eh, mene timayamba mene timatumizidwa ku Beira ndinene chilungamo ndisakudziwa kuti salary ndi ndalama zingati moti timachita kufunsa azinzathu ku Beira kuja nkumanena kuti ah, salary tundivirandire chakuti hey. ndithu ndiye pa funso lomweli yankho lina chifukwa nditabwera kuno sindinayamba nonso pano kuona kuti ndafika kwathu kumene ndalembedwera ntchito ndipezano thandizo loyenera ndikalowa ku ofesi kumene ndalembedwera chani ntchito ndiye pafunso lanuli ofesi inandiwuza kuti salary yanu ndinafunsa kuti salary yanga nawuzira salary yanu ni 328000 akaduladula zoduladula imatsala 260000 ya ndiye kuti ndayankha funso lanuli Eh, ne nditafika kuno ku malawi dada kunoko ndikumene ndipeze thandizo pamene poti mikhalidwe ya kunyumba zinthu sizili bwino mwana fomu folo akubwezedwa ku sukulu chakudya mavuto anthu amene amatithandiza nawonso afika potopa ndinapita kumene kujako ku ofisi mabwana ineyo ndabwera kuchokera ku Beira koma zinthu zili motere kunyumba zinthu sizili bwino ee ndiye apapatu pakufunika kuti iweyo ubwerere ku Beira komweko mwamwayi panopa ilipo galimoto ina yake imene ungathe kugwiritsa ntchito pobwerera ku Beira salale yanga ya miyezi iwiri bonasi yanga ya matripi 4 ndalama zimenezo mundionkhesere mundipase nde mukandipasa ndalama zimenezi ndiona chosiya ku nyumba kenako ineyo ndikhale omasuka kumabwerera kuti ku Beira kogwira ntchito banja langa lakhala likuzunzika kwambiri ineyo ndili ku Beirako nde panopa ndili konkuno banja langa likuzunzikabe ndiye nkhani ya salale bwanji ndiye atalowa mu ofesi ya bwana wamkulu wa pamene papa pamene ndinalembedwera ntchitopa ananditi anasocha kuyamba nawo kukambirana za nkhani yokhuza salale a iwe tafunsa ku Beira zikuoneka kuti anakulipira 181000 ndiye ndikuti "Ah, koma ndalama inalowadi ku akaunti yanga ndipo mwina ndimene ndagwiritsa ntchito kuchoka ku Beira kuti kubwera kuno koma sinaziwe kuti yachokera kuti Kodi simukhala ndi payslip imene ingatithandize kudziwa kuti uh, salary yanga ndi iyi? Ati ngati mwagwirapo ntchito makampani ena za ma payslip zo nde ndi konko kunoko sitimakhala ndi payslip ya. Eh eh eh. Nde sopano ine ndiziwa bwanji? Ndauzidwa konkuno kuti salary yanga ndi 300 chakuti. Ikaduladula imasala 260. Sopano ku akaunti kwalowa 181000. ndiye ndidziwa bwanji kuti madulidwe ayenda bwanji tsopano pa 260 imene munthu umayenera kulandira kashi iyo yofika m'manja mwako pozafika 181000 inayi yayenda bwanji ndi maansala a mafunso amenewa ine ndingapeze bwanji popanda pesilipi chifukwa pesilipi ndimene imanena ngati ndili ndi ngongole chithunzi chinandibwerera nkukumbukira kuti ku Lilongwe kuja anandiwuza kuti ndili ndi put account ya mafuta eh? eya ndiye chithunzi chinabwera kuti kapena mwina adula ndalama chifukwa cha zimene zija koma ine andi kudula bwanji ndalama pamene mafuta imene yadya ndi galimoto yawo kaya fault ndi yokutha ndiko komwe ineyo pa nkhani iyo yokhuza kudulidwa ndalama pa nkhani ya kushota kwa mafuta chimene ndingapemphe ngati chilungamo kuti ineyo ndikhutire kuti o ndikudulidwa ndalama mu chilungamo atipase tripi yoloda galimotoyo galimoto yake ikhale yomweyo imene atongalira ku Beira kuzabwera kuno reji namba galimoto yake ikhale iti ikhale yomweyo panopa ndikufotokoza zimenezo panopa atipase galimoto imeneyo nde ilode Nde andipase mafuta ndendende amene anandipasira nthawi imeneyo amene ananena kuti ashota aja. Nde mmodzi mwa pa ofesi ya pa Beira po amene kampani imamudalira ndi mmodzi wochokera kumbali ya ine kaya achokera ku boma tikhalemo mgalimoto muja ineyo ndiyendetse galimotoyo tikafike ku Beira tikaone kuti kodi mafuta amene angagwire ntchito akhala malitazi angati. pamenepo mpamene pangadziwike kuti kodi mafuta amene ndinapatsidwa ajawo ineyo ndinapungula nkumwa kapena galimoto ndimene inagwiritsa ntchito chilungamono chikhoza kuoneka pati e, ikapezeka kuti mafuta aja galimoto ijadi ineyo a- akwanira ndipo atsala amene anapa- anaperewera ajawo zikudabwisadi kuti kodi nde inuyo awawo akwana inu zinalephera bwanji kuti akwane enawa nde zinayenda bwanji popeza tayenda ulendo omwewo galimoto yake yomweyi yolodanso mofanana munimvesa pamenepo eti ehe zimenezozo nde pakhala chilungamo koma ineyo sindinamwe ngakhale wani lita mu mafuta amenewo ndinayendesa galimotoyo ndikhulupirira chifukwa kuti ndi yakale ndi mafuta amene galimoto imachita yolephera kukoka ndimene inachitisa kuti mafutawo ziyende chocho pa chifukwa chimenecho ineyo sindingavomereze kuti kampani indidule ndalama no ndiye pa kampani iyiyo amene ku- ukuku kumene ndinalembedwera ntchitoku nkhani mu ofesi mwa bwanamu pamene amanena kuti salari yanu ya disembala inalowa ndinaona kuti "Ah, kapena adula imeneja zimenezo ndi zimene ndafotokoza zokhuza mafutazi koma inalowayo ndi 181,000 popanda pay slip ndiye chabwino ngati salary ya disembala ndi imene 181,000 ndeno salary ya januwale ndi mabonasi aja a matripi folo aja kodi amenewa sofunika kuti mundipase chifukwa ndagwira ntchito ndi pamene a pa Blantyre apa sipano akunena kuti ayitu ntchitoyo nanga si mmagwirira kumo- kumu- kujeni ku mozambike ku Beira ndiye kuti inuyo malekodi anu ka- kumene mumapereka mape- ma- ma trip sheet anu mapepala maPODs mukufunika mubwerere kumene mungakalipiridwe ndi ku Beira komweko ndiye ineyo pamenepo ndinaona ngati chilungamo palibe chifukwa ndinafunsa kuti kodi mulibe system imene imakuthandizani inuyo kudziwa mmene zinthu driver wanu kandi galimoto ikuyendera ndiye ananena kuti Ah, zimatheka ndiye ndinafunsanso kuti chabwino mukamba zokalondoloza mapepala kodi kukanakhala kuti mapepala mukunena awo telekeze tipshitiyo ineyo ndangolembapo zaboza sizingadziwike aliyayi mu system zimaonesa ndiye zikulephera bwanji zimene mukuziona mu system zokhudza ineyo ndi galimoto imene ndimagwiritsa ntchito ndi maulendo amene ndimayenda mukulephera bwanji ndikungogwiritsa ntchito maumboni ooneka ndi maso amene ali mu system osonyeza kuti ine mwenendo ndinatanidi ndinayendadi nkundipatsa ndalama zanga akuti ayi zimene zosatheka ayi amene amapanga za malipiro ali ku Beira komweko inuyo mukuyenera kupita komweko ndiye ineyo ntabwerera ku nyumba nakayiganizira nkhani ijayo ndiye ndinabwererakonso nawauza kuti ah, ineyo ku Beirako ndikuchita mantha zimene ndakumana nazo ntafika ku Beira zimene ndakumana nazo ndikugwira ntchito ku Beira ndikungozimva kukhala chamwayi kuti ndinabwerako ndili ndi chani ndili ndi moyo ndiye ineyo kumeneko sindikufunanso kukagwira ntchito ku kampani ya ku mozambikiyo koma ngati kampani imene yandilemba ntchito iyi yakunoko dzina lake ilili ndikoza kumagwira ntchito kunoko kuchani ku malawi ndiye akuti "Ah, mwina simukudziwa kampani imeneyotu kuli kampani ku Beirako ku mozambiki kaya ku zambia ku south africa ndi kuno ku malawi mwiniwake wa makampani onsewo ndi mngati ndi mmodzi yemweyo ndiye zonsezo zimangochitika mu system yake imodzi yomweyo palibe kusiyana ukhoza kukatumidwa kupita ukagwirira ntchito uko kaya ukagwirira ntchito uko palibe zosiyana ndiye ndikuti "Ah, ee ndiye ngati zili choncho ineyo mundipatsa ndalamazo ati sitingakupatse ndalamazo kufunikira upite ku Beira ndiye tinasiyana monena kuti ngati zili choncho panopa kunyumba kuli njala yadzaoneni kuli mavuto azachuma adzaoneni zinthu sizili bwino ndili pa mavuto owopsa kwambiri nde ineyo mundilole ndibwerere kaye ndisanapite ku Beirako ndikafufuze m'malamulo a dziko lino la malawi kuti amati chani pa nkhani ya kuchotsedwa munthu dziko lina ndikukagwira ntchito ku dziko lina ineyo sindikudziwa malamulo a dziko la malawi amati chani kumugwiritsa ntchito munthu miyezi iwiri osampasa malipiro ake malamulo a dziko la malawi amati chani ngati pangapezeke kuti malamulo akusonyeza kuti inuyo mwandichitira nkhanza ndiye malamulo a dziko la malawiwo akuyenera agwire ntchito pakati pa inuyo ndine ndipo popeza kuti ine ndi munthu osauka sindingathe kupeza loya kukadandaula sindingathe kupita ofesi iliyonse ndi mmene ndili sindikudziwanso koti ndipite ndiye ndingoyesa kupeza thandizo malo ena ndiye anandivomereza kuti ayi inuyo muli ndi ufulu ndithu kukapeza thandizo pangani zimenezo ndiye ntapita ku nyumba naona kuti "Ah, ndiye ndipanga bwanji ndiye pamkhalidwe umene ndafotokoza onsewu pofika panopa ku nyumba kulibe chilichonse moti olo ndikayenda mene ndili kunokomu ndikamakatulukira pa nyumba ndikumakhala ozizira nkhongono kwambiri kuti ineyo munthu wa bambo wa banja lake ndikufika pa nyumba ndilibe chilichonse mthumba umu koma palibe chilichonse anthu asanadye china chilichonse koma andiona bwanji mkazi wanga ndi anawa ineyo nde ndisaname yayi ndili pa mkhalidwe woti moyo wanga uli pa mavuto aakulu kwambiri nde kubwera kwa ine kunoko nkonena kuti wani ndikufuna kupeza chilungamo pa zimene ndafotokozazi kodi kampani yandiphwanyira ufulu Kodi kampani yaphwanya malamulo a dziko la Malawi pochita zinthu ndi ine? wani pondilemba kuno ngati kampani ina nkundisamutsira ku dziko lina popanda mapepala aliwonse nkumakandigwiritsa ntchito kumene kuja mozunzika kodi apapa malamulo amati chani ndikufuna ndipeze chilungamo nangano kugwira ntchito miyezi iwiri osandipasa ndalama ndalama za bonasi za matiripi onse amene ndagwira ntchito iwowo nde mboni yanga ya ineyo pa nkhani yoti ndayendadi maulendo amenewo chifukwa zili m'malekodi awo mapepala ndikatsitsa si ndimakapereka ku ofesi ndiye anganene kuti sakudziwa kuti ine ndinayenda akudziwa ndiye kuti olo pa khoti mboni ya ineyo yoti kodi inuyo ndiye kuti munagwiradi ntchito ndiye kuti munayendadi ndama ya bonasi imene mukufunayi mwayendadi matiripi amene akunenedwawo kapena mukungonama mboni ya ineyo yoti ndikunena zoona ndi kampani yomweyo ineyo ndayenda Inenso umboniwo ndili nawo chifukwa ndili nazo mu foni, malo onse amene ndimayenda, mavidiyo, zithunzi zimene ndimatenga, zolankhulana za pa WhatsApp, ma voice note a pa WhatsApp okhuza mabwanawo, si zonse zilipo mu foni zoti zimenezo munthu wina palibe amene angatsutse zoti ndinapita ku Zimbabwe nakatenga katundu kuthanso nkukatsitsa ku, ku, ku, ku Beira kameneko cheni ku, ku Lilongwe, zonsezo zilipo mu foni, sangakane. Ndiye kubwera kwa ine pano nkonena kuti ndikugona ndi njala wana anga ali pakhomo kulephera kuphunzira ineyo weniweni ine panopa ndikunena pano sindinadye chilichonse osati ine ndekha ndi banja langa tili pa mavuto oti tikhoza kufa nde tisanafe dziko lidziwe mwina nkutheka zimene zikukumana ndi ineyozi zimene ndachitidwazi enanso zofanana nazo akukumana nazo kaya kampani yomweyi kapena makampani ena koma amakhala kuti alibe koti angapite mofanana ndi ine inenso ndilibe koti ndingapite kumene ndakwanisa kubwera ndi panopa kuti ndifotokoze cholinga chofotokozera nchoti ngati pali mabungwe ngati pali aboma amene angayimvesere nkhaniyi andithandize ndisanafike pofa ndi banja langa chifukwa sitikudya mwina mungavomereze kuti njala imatha kuphana ineyo mkazi wanga ndi ana anga sitikudya ndalama ndagwira ntchito miyezi iwiri sinapasidwe malipiro mabonasi a matiripi folo Ndalama zanga sinapasidwe. Ndalamazo ineyo nditaziwerengesa malinga ndi mmene aofesi ya Blantyre afotokozera kuti zosala zanu ni mwakuti nditawonkhesa ndalamazo zikukwana 1 miliyoni. Atati achosa ndalama imene iwowo tilekeze kumene koko mabwana ena pondimvera chifundo kuti kunyumba kuli njala yadzaoneni anthu sakudya atandionanso kuti ndafoka anafika penapatu pondipasa 20000 kuti inuyo sitikwanisa kukambirana nanu bwinobwino chifukwa mukuoneka kuti mwafoka ndinalidi ofoka ndi njala kuyenda pansi kuchokera ku ndilande kupita ku gtc kwa kameza wapansi koma munthu uli woti sunadye ndinafika ofoka anandipasa 20000 yawo ya mthumba nkumati tikakupasani adivasi mutibwezera kadyeni kaye mukakhuta tibwere tikambirane zimenezo umboni ndi mabwana a, a, a kampani yomwe inandilemba pa gtc pa blanda pa, pa kamezapo mwaona nde ineyo ndikufuna chilungamo pa nkhani imeneyi tisanafe chonde ngati mulipo kaya ndinu amabungwe kaya ndinu aboma kaya ndinu a maudindo otani ndithandizeni munthune ndipeze chilungamo pa nkhani yomwe ndafotokozayi ine ndiyimire pomwe ineyo ndikhoza kupereka foni nambala yanga kuti akhoza kundiyimbira foni wina aliyense atha kundiyimbira ngati akufuna si apa nangofotokoza ndingakwa- ndingakwanise kudusa mose ngati ayi nangofotokoza zina ndi zina ngati akufuna zambiri za nkhaniyi ineyo ndiyankha funso lililonse limene angandipase ineyo ndiyankha ndiye akhoza kugwiritsa ntchito foni nambala yanga ineyo ndisanafike pokufa ngati othandizawo alipo ndisiye nambala yanga andiyimbire thandizolo ngakhale lisakhale lokhuza ndalama kundipasa ndalama koma ngati ndi mabungwe kaya ndi maloya ena kuti angakwanise kudzipereka ine ndilibe ndalama olo wani tambala ndafotokozera muja koma angakwanise kundithandiza pa nkhani yangayi kuti ndipeze chilungamo mogwirizana ndi malamulo a dziko la malawi ndi zimene ndi thandizo limene ndikufuna chifukwa chimene chikundipangisa kuti ndizunzike kumafa ndi njala chonchi mbuyanga ndikuwuzeni zoona chifukwa cha chilungamo ineyo ndimagwiritsa ntchito mfundo za chilungamo zomwe ndimasatira pa zomwe ndaphunzitsidwa ndimasatira ziti tikakhala pa nkhani ya mfundo zimene ndimasatirazi ndi ngakhale munthu atandilozesa mfuti m'manja mfuti m'mutu sindimasintha chiganizo ndingamulole kuti aombere koma apapa sindingasinthe chimene tikutanthauza apa nchonena kuti ine ndazionera ndi maso madrayiva ena akhala akundiuza kuti ife tikunoko sitimadalira salari ife kunoko bonasi tibe nayo ntchito ndalama timazipeza tikamatani tikamayenda ineyo kuyang'ana ndi kuwafunsa kapena kufufuza zimene akufotokoza kuti amapezera ndalama akamayendazo kwa ineyo mkuba nde ine zimenezo sindingachite zimene ndikufuna ndalama ya bonasi ija zimene ndikufuna ndalama ya salale ija ndi imene ndingakwanise kuyika mthumba nkupatsa banja langa kuti banja langa lidye ndalama yake ikhale iti osati njira zina zimene ena amapangazo ayi chimenecho nchimene chandipangisa kuti banja langa ligwe mavuto ine ndikhale kuvutika kuzafika lero ndiye popeza ophunzitsa amene anatiphunzitsa mfundo timayenderazo mawu ananena kale kuti munthu amene amatsatira chilungamo amadusa m'mavuto nthawi zambiri anthu amene amasangalala ndi anthu amene sachita za chilungamo mwina ndi mbuyanga zimenezi nde ineyo chimene ndikufuna ine ndi chilungamo ndisanafe ngati ali amene angandithandize andithandize ine ndi malunga Nambala ija

indi andipeza manambala a foni onse awiriwa amakhala mufoni imodzi imakhala on nthawi zonse